Bilalamina an bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen an lajɛbaga bɛɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an y'o de fɔ perezan asimi an b'a nɔfɛ an b'a fo a n'a ka cɛsiri hali bi a bɛ baara min na ala k'an n'a sara wa premier minisiri mun nana n'u y'a bila par intérim n'o ye abudulayi mayiga abudulayi mayiga k'a dɔn k'an b'a nɔfɛ wa a se fɛn o fɛn an b'a kɛ pour que transition a réussi o ye diyagoya de anw bolo o tɛ mɔgɔ ko ye diyagoya de anw bolo sabula anw de bɔra ko IBK ka taa IBK taara wa anw dɛsɛlen anw se fɛn o fɛn nin transition ye an b'a kɛ sabula nin transition in y'an ka kɛlɛ de ye o de kosɔn an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an bɛ malidenw fo minnu ye video in partage minnu y'a lajɛ nin y'a tɔ ye alihamudulila alihamudulila an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ala ka jamana in ala k'a basigi ala ka jamana in kɛ maliden bɛɛ sago ye wa an b'a ɲini an b'a ɲini hali bi 5 colonels u k'a dɔn ko malidenw b'u nɔfɛ an b'u nɔfɛ sogɛli kokala mayiga an bɛ dugawu k'ala ka kɛnɛya di an ma mɔgɔw ye video foto kɔrɔ minnu partage ne ka foto minnu partage u k'a dɔn ko foto kɔrɔ don k'u ka acti a ye échec kɛ foto kɔrɔ don n ye appel caman sɔrɔ mɔgɔw informe na n bɛ ala fo k'a barika da foto kɔrɔ don foto in tara depuis sunkalo tɛmɛnen tile fɔlɔ o de kosɔn u bɛ k'a ɲini k'u bɛ foto in ta k'a fɔ sogɛli foyi tɛ sogɛli la sɔrɔsiw y'a ta ka bɛ c'est archi faux an b'a fɔ M5 mɔgɔw bɛɛ lajɛlen n bɛ M5 fo M5 RFP n b'u fo n bɛ porofite ka yɛrɛwolo debout sur les remparts m'o fana fo le collectif pour 5 ans ou plus m'u fo la force vive mali n b'a bɛɛ lajɛlen fo an bɛɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an k'a dɔn jamana in a sera yɔrɔ min ma mɔgɔ kelen tɛ se ka kɛlɛ kɛ dɛ an bɛɛ de b'a kɛlɛ kɛ wa an b'a dɔn an b'o de fɔ an bɛ segin k'a fɔ n'u b'a la ko 2024 ko asimi ko 2024 élection u bɛ ka boli boli an y'o de fɔ 2024 asimi ou rien an y'o de fɔ 2024 o ye anw yɛrɛ ka slogan ye n'o collectif pour 5 ans ou plus ani u bɛ ka ɲɔgɔn an an fɛn ni fɛn dɔ ye article ko tan constitution ko tan an bɛ segin an balimakɛ kawu jimi ka kuma fɔ article o kuranɛ haya tɛ anw yɛrɛ dama de y'a dilan a b'anw de bolo charte o anw yɛrɛ dama don anw de y'a dilan kuranɛ haya tɛ wa an de ko asimi a tɛ démissionné a bɛ to a la ni kandi election bɛ kɛ a bɛ kɛ kandida ye wa an bɛ a vote a bɛ kɛ president sabula mun na Côte d'Ivoire an bɛ exemple ta mun yɛrɛ bɛ CEDEAO kɔnɔ Alassane a ma démissionné ka référendum kɛ troisième mandat la ka kɛ président k'a y'i to président la ka démissionné ka référendum kɛ ka troisième mandat kɛ ka kɛ président an y'o de fɔ an tɛ siran k'o fɔ alasani y'a kɛ yɔrɔ yɔrɔ ale a bɛ CEDEAO la anw fana mun b'an siran k'o kɛ anw de malidenw ye koyi pepulu ye anw de ye wa an y'o de fɔ pepulu bɛɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma asimi 2024 asimi ou rien fɛn o fɛn bɛ pan ka woloki la n'u bɛ na sogɛli y'a don tan sogɛli ka bɔ yen sogɛli ka kɛ tan wa hakili b'a la k'u bɛ kɛ perezan perezan tɛ yan an y'o de fɔ wa election ye an pɛrɛlen don an y'o de fɔ election o election kɛra election ma kɛ anw yɛrɛ a t'an hakili la yɛrɛ ko election bɛ kɛ nin waati in na sabula jamana in ma basigi maliden bɛɛ b'a dɔn an bɛ yɔrɔ min na ninnu bɛ baara mun na 2024 tɛna sigi ninnu ka jamana in ta ka di mɔgɔ dɔ ma an bɔra kɔlɔlɔ min kɔnɔ an ka taa kɔnɔ ni minnu binna an ka dusugo kɔnɔ ɛ an b'o fɔ caman caman b'a la ko election aw bila ka taa koro ni bankasi ni banjagara ninnu ka taa sigi ko election ko bɛ campagne kɛ an b'a dɔn caman bɛ tiɲɛ fɔ an bɛ yɔrɔ min na an tɛ sigi tuguni o banna ka mɔgɔ la k'i bɛ tulonkɛ jamana in na jamana in o banna pewu jamana y'an bɛɛ de ta ye wa n bɛ segin k'a fɔ minnu bɛ ka na direct la u k'a faamu ko an tɛ mɔgɔ si kɔntoro la sɔrɔdasiw an y'o de fɔ les colonels la an b'u nɔfɛ wa an bɛ sa u nɔfɛ an y'o de fɔ paseke u bɛ sira min kan dɛ an bɛ segin a kan u bɛ sira min kan n'u tor'o kan an b'u nɔfɛ wa an bɛ sa u nɔfɛ an bɛ porofite ka foli kɛ bɛɛ lajɛlen n bɛ porofite ka conseil damadɔ di ivoire ma u k'a dɔn ko mali ni cote d'ivoire anw panafirikanw an kɔni bɛɛ ye kelen de ye jeunesse an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma les autorités la ça c'est vrai an ka lajɛ asimi ninnu walahi u bɛ kɛlɛ o kɛlɛ la u bɛ farafinna ka kɛlɛ de la u tɛ mali ka kɛlɛ la u bɛ farafinna ka kɛlɛ la farafinna ka bɔ jɔnya kɔnɔ bi ala ka tungaranke bi an caman b'an kun kɔrɔta ne kumana ni dɔ ye walahi a bɛ alizeri n kumana n'a ye a ko a ko ma n y'a fɔ a ye ko ne bɔ min ko n bɛ bɔ mali la ko vraiment ko le mali ko je suis fier de votre président n ko han n ko ne yɛrɛ fila da yɔrɔ n ko notre président k'a bɛ ka mun de kɛ a ko vraiment il défend l'intérêt du peuple nka han n ko bon an ka laɲiniw de an bɛ ala fo ka barika da o de kosɔn ni transition ye an b'a nɔfɛ an se fɛn o fɛn transition réussi la an t'a to mɔgɔ si bolo ka tulonkɛ jamana in na wa mɔgɔ k'a faamu ne ni sogɛli ka foto ye foto kɔrɔ don n bɛ segin a kan ko mɔgɔ kɔrɔw bɛ ka na hali bi foto kɔrɔ don foto kɔrɔ don dɛ foto kɔrɔ don ne ni sogɛli sigila sunkalo tile fɔlɔ de marche dakari bamakɔ an n'a ye ɲɔgɔn ye an ye dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ ni foto in foto in sɔrɔla o de kɔnɔ foto in tara o de kɔnɔ n'o ye sunkalo tɛmɛnen tile fɔlɔ ye ni mɔgɔw bɛ ka ta k'u bɛ maligamu kere ni foto in ye n bɛ segin a kan ka fɔ o maligamuw b'u k'u yɛrɛ sɛgɛn sogɛli an bɛ dugawu kɛ ala ka kɛnɛya d'a ma ala k'a segin a yɛrɛ ma k'an bɛɛ lajɛlen kɛnɛya hali ne yɛrɛ bɛ ka kuma n b'a dɔn n bɛ cogo min na mɛ jagoya don ka bɔ ka wideyo kɛ paseke mɔgɔw ye foto in ta ka beziw kɛ n'a ye k'u bɛ ka u yɛrɛ mago dilan n'a ye u k'o to yen sogɛli a fari man d'a la an bɛ dugawu kɛ ala ka segin a ma ni o ye repos ye paseke repos hadamaden cɛkɔrɔba don mɔgɔw k'o dɔn si bɛ cogo min na i tɛ se ka nin kalo hakɛya kɛ nin san hakɛya kɛ i bɛ boli boli boli boli la ko i tɛ farigan hali n'i y'a kɛ denmisɛnnin fitinin ye i bɛ bana o de kosɔn an bɛ kɛnɛya di kɛnɛya ɲini ala k'a di an n'a ma transition an b'a nɔfɛ an y'o de fɔ sogɛ sogɛli an ka taa fɛ an bɛ se asimi an ka taa an y'o de fɔ asimi an b'i kɔfɛ a bil'i kun na ko pepilu bɛɛ b'i nɔfɛ anw tɛ dɛ farafinna bɛɛ b'i nɔfɛ o de kosɔn à chaque moment an b'a ɲini ka farafinna bɛɛ mobiliser an se fɛn o fɛn hali sini an y'o de fɔ hali sini ni marcheurs minnu ko k'u bɛ na an bɛ tugu ko an b'u mobiliser mun na a bɛ relation dɔ de don farafinna jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ wa an tɛ sɛgɛn k'o fɔ ni dɔw yɛrɛ bɛ profiter k'a fɔ école de marche b'an bolo ni école de marche b'an bolo an y'o de fɔ an b'a ɲini ka école de marche in sigi farafinna fan bɛɛ pour que o bɛɛ ye mun ye pour que farafinna bɛɛ k'a dɔn ko mali bɛ kɛlɛ min na o bɛ farafinna ka kɛlɛ de la o de kosɔn an b'a ɲini farafinden bɛɛ fɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn an bɛɛ bɛ lafiya précisément n'u bɛ k'an nɛgɛ k'a fɔ n bɛ segin a kan dɛ k'u bɛ k'a fɔ ko asimi ka démissionner 2024 o kɔni o ye janfa janfa janfa yɛrɛ ni maliyɛn bɛ fɛn dɔn an tɛ don o kɔnɔ a ka démissionner mun na an de ko k'an b'a fɛ a bɛ to yen a bɛ eh, a bɛ to yen ni élection bɛ kɛ a bɛ kɛ candidat wa an bɛ voter peuple de bɛ bɔ ni o tɛ peuple b'a dɔn an bɛ élection yɛrɛ bon ne yɛrɛ bɛ élection fɔ n b'a fɔ o ye ka kuma ja mɔgɔw bolo sinon ne yɛrɛ ka faamuya walahi 2024 maliyɛn man ka sigi ko élection ko kuma kan ka kɛ an bɛ mun de nɔfɛ an bɛ sécurité nɔ ninnu ye minɛ minnu sangara an bɛna an sigilen dɔ k'o minɛ kelen ninnu ta an ma tila o baara yɛrɛ la k'o ta k'o di dɔ ma wa an tɛ don o kɔnɔ banna pewu maliyɛn ka dɔn ko jamana in an bɛɛ de ta don a ye ɲɔgɔn bonya a kɔnɔ a ye ɲɔgɔn sabali a kɔnɔ mais an ka dɔn a sera niveau ma an yɛrɛ ka ɲɔgɔn lajɛ anw yɛrɛ fana an ka jɔ an ka dɔn ko jamana an bɛɛ de ta don dɛ mɔgɔ kelen ta tɛ koyi an bɛɛ de ta don jamana sira don an bɛɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma wa an bɛ maliden bɛɛ lajɛlen fo malidenw an bɛɛ ka dɔn koyita an bɛ segin a kan asimi goyita les 5 colonels la an t'a dogo dɛ an y'o de fɔ k'a fɔ a ka démissionner o tɛ anw fɛla ye an tɛ mɔgɔ musow la an tɛ mɔgɔ musalakaw la démission an t'o lamɛn démission o ye janfa kuma ye article o u bɛ k'a fɔ article fɛn bɛ yen dɛ charte y'a fɔ tan nin y'a fɔ tan charte corrigée voilà an bɛ segin a kan correction de don quoi an bɛ segin a kan k'a fɔ bɛɛ lajɛlen u bɛ ka mun fɔ an t'u lamɛn o la koyi asimi ka démissionner démission min an k'o ta kɛ alasani alasani daramani watara minnu yɛrɛ bɛ kulekule la alasani de troisième mandat kɛ a ma démissionné koyi a ma démissionné dɛ maliyɛn ka jɔ an ka jɔ an jɔra cogo min na an ka continuer an ka jɔ ninnu y'u ni de di ko k'u senw don k'u ni di jamana ko in na n'u bɛ sa u bɛ sa asimi yɛrɛ b'o fɔ ale bolo kurulen de bɛ tagama la ale ni saya ka voilà a y'a faamu hali u bɛ ka minnu fɔ ka démissionner an y'o de fɔ démission an tɛ a ye deuxième mandat kɛ a ma démissionné koyi troisième mandat plus tard a ma démissionné k'a y'a to ka référendum kɛ ka élection kɛ ka ka gagner wa an y'o de fɔ an ta in tɛ démissionner wa an tɛna jamana in to mɔgɔ si bolo o t'an kunna yɛrɛ k'a fɔ k'a ka démissionner o t'an kunna ni maliyɛn minnu yɛrɛ bɛ transition fɛ i tɛ nin kuma fɔ k'a ka démissionner ko pour que a ka kɛ candidat ye voilà tentative de connexion de bɛ ka to kumaw bɛ ka tigɛ o de kosɔn an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen transition in sera yɔrɔ min a ma daminɛ fɔlɔ koyi a ma daminɛ dɛ wa an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jamana in n'a basigira a basigira an jeunes de wa an y'o de fɔ asimi les cinq colonels ani sogɛl an b'u bɛɛ lajɛlen fo u bɛ ka mun kɛ jamana ye premier ministre kura a k'a dɔn ko pepulu b'a nɔfɛ pepulu b'a nɔfɛ minnu bɛ fɛ ka na hakilina jugu walayi an b'ala fo ka barika da ni ninnu sɔrɔsi ninnu tun ye civil dɔ de bila asimi ninnu kunkolo ka ɲi an b'o de fɔ ninnu kunkolo ka ɲi walahi ninnu bɛ jamana in yɛrɛ de fɛ ni ninnu bɛ civil dɔ de ta ka bila premier ministre la sisan sisan b'a sɔrɔ u bɛ ka kuma wɛrɛ fɔ tugun alihamudulilayi o sɔrɔsi kelenw an b'o fɛ abilayi mayiga min bɛ yen alihamudulilayi an b'a fo an dalen don a la an b'a nɔfɛ wa jeunesse bɛɛ b'a nɔfɛ wa an b'o dɔn an cɛsirilen don an déterminé an bɛ dugawu de kɛ sogɛl ala ka segin a yɛrɛ ma ala ka kɛnɛya di an n'a ma ala k'an n'a kisi labanko ɲuman bɛ ala bolo ala k'a di an bɛɛ lajɛlen ma jamana in ala ka an y'o de fɔ transition an b'a nɔfɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo wa asimi koyita a k'a dɔn ko pepulu bɛɛ b'a nɔfɛ afiriki bɛɛ b'a nɔfɛ diɲɛ b'a nɔfɛ wa a bɛ kɛlɛ min na bɛɛ bɛ k'a soutenir a la an b'a dɔn minnu bɛ minnu tɛ farafinna ka basigi fɛ o de kosɔn bi a ye premier ministre min ta abulayi mayiga an bɛ segin k'a fo an b'a fo an bɛ abulayi mayiga an bɛ foli kɛ hali bi asimi koyita an y'o de fɔ asimi koyita ou rien 2024 asimi koyita ou rien pepulu bɛɛ ka slogan 24 asimi koyita ou rien n'o ye collectif pour 5 ans ou plus n'o y'an kumakan ye an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an b'a layɛ ala ka su hɛrɛ d'an ma jamana in ala k'a basigi ala k'an kisi minnu nana an b'u bɛɛ lajɛlen fo premier ministre kura min b'an kunna par intérim abilayi mayiga a k'a dɔn ko pepulu b'a nɔfɛ an b'a nɔfɛ an se fɛn o fɛn ok an b'a fɔ ala ka su hɛrɛ ala ka dugu ɲuman jɛ ala k'an bɛɛ sababa ma nin kɔni nin y'an siɲɛ fɔlɔ ka direct kɛ an ka page kan an y'a ye abonné cayara vraiment mɔgɔ minnu y'a lajɛ an b'u fo minnu bɛ ka partager an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ok ala ka su hɛrɛ ala ka dugu ɲuman jɛ vive la transition vive asimi koyita vive sogɛl mayiga vive maliki jaw vive ismail wage vive modibo kone vive sajo kamara an bɛ profiter an balima polisilakaw an bɛ polisilakaw fo surtout kucalalakaw kucala polisiw an b'u fo u ni cɛsiri jamana in ala k'a basigi an sona fan fɛ an b'a ɲini an ka otorite fɛ u ka u ɲɛsin kucala ma u ka kucalakaw lajɛ u ka sona lajɛ n'o ye frontiɛri burukina mali frontiɛri sona ni polisi minnu binna n'u tun b'o frontiɛri la u k'a lajɛ u yɛrɛ ka taa terrain kan ko in a man nɔgɔn sabula polisiw mago bɛ fɛn caman na pour que polisiw yɛrɛ ka se ka déplacer frontiɛri la il faut que blindé ɲɛnama ka polisi directrice régionale min bɛ kucala an b'a fo an b'a fo an b'a fo a yɛrɛ ni cɛsiri an b'u fo kosɛbɛ an bɛ polisilakaw an bɛ polisilaka bɛɛ lajɛlen fo k'an bɛ diboli chef pierre jaguer n'o ye jaguer ye an b'a fo chef pierre eh, diboli an b'a fo kosɛbɛ kosɛbɛ an ka foli belebeleba ye an bɛ profiter an bɛ an yɛrɛ ka polisiso la